ndewo ndị ọma na-ege ntị a ka bụkwa nwanne unu nwoke bụ nwanna dozie ikemefuna anyị na-anabata unu n'obinwannem igbo news ebe anyị na-ewebatara unu akụkọ dịka o si eme n'ala anyị naijiria a sị m nke onye chiri ya zere taa anyị ga-enebere anya na ngagharị iwe ụmụ akwụkwọ mahadum naijiria nsụka mere ụbọchị ole na ole gara aga banyere enweghị ọkụ n'ụlọ akwụkwọ ha anyị ga-enebekwaziri anya na okwu onye ụkọchukwu ndị Hausa kwuru banyere Biafra Afenifere na otu ndị ọzọ na-ahụ maka e, ntisa ala anyị Naịjirịa taata ka anyị na-ewetara unu ihe ndị a niile anyị sị tọọ ntị n'ala ka anyị nụrụ ka o si wee mee n'ụbọchị ole na ole gara aga ka ụmụ akwụkwọ mahadum naijiria nsụka pụtara wee gaa ngagharị iwe banyere ọnọdụ ha hụtara onwe ha na mahadum ahụ ha kwuru na kamgbe izu ụka atọ gara aga na ha enwebere ihe a kpọrọ ọkụ n'ụlọ ebe ha na-anọ agụ akwụkwọ tinye na ụlọ akwụkwọ ha niile ha na-ajụ ọ bụ otu a ka a ga-esi wee gụọ akwụkwọ dịka a si wee bata na abụbụ ịnọ n'ụlọ kamgbe ọnwa ole na ole gachara aga cheta n'ihe dịka ụbọchị ọnwa ole na ole gara aga ka ụmụ akwụkwọ nọrọ n'ụlọ ihe dịka ọnwa asatọ n'ihi abụbụ ọrụ ndị ASUU gbara. Ha nọrọ n'ụlọ na ore anụteghị aka wee nachitezie. Ụfọdụ sịrị na ha na-atụ anya na ihe ndị ahụ na gọọmenti etiti tinyekwaziri ndị na-ahụ maka ụlọ akwụkwọ ahụ kwesịrị idobecha ihe ga-eji wee nyere ihe ga-enyere aka ka ụmụ akwụkwọ wee baara onwe ha n'uru n'ụlọ akwụkwọ mana taa na ha enwebeghị ọkụ nke ha ji enwe mmiri kedụzi ka ha ga-esi wee gụọ ya bụ akwụkwọ ka ihe a na-ekwu wee baa ha ụbụrụ cheta na ụlọ akwụkwọ bụ ebe a na-anọ amụ ihe ọmụmụ a na-anọ agụ akwụkwọ na-anọkwazi enwe mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ihe ndị ahụ ga-abụ ihe kpụrụ afọ n'ala ma ọ bụrụ na anyị enweghị ọkụ dịka o si wee kwesị ka anyị gee ntị ma hụkwa ka ha si wee mee ngagharị iwe ahụ ndewo ihe ọzọ anyị ga-enebekwara anya bụ onye isi ụka alakụba bụ Sheikh Ahmed Gumi kwuru na ndị na-ahụ na-aga ngagharị iwe maọbụ na-ekwu ka e kewaa ala anyị Naịjirịa bụ ndị dịka IPOB Afenifere bụ ndị dịkwazị ka ndị abalị dere egwu daa ya bụ ndị terrorist bụ Boko Haram na o nweghị ihe dị iche n'etiti ha na abụọ ọ gwakwazịrị na ndị na-achị akụkụ ndị a niile ka ha ghara iji na aka nwayọ wee soro ndị a n'ihi na ha chọrọ aka ike o kwuru na ha abụghị ndị chọrọ ọganiru obodo anyị na o nweghị ihe dị iche na ha na ndị ori ndị ama na ndị na-ahụ ka obodo anyị nọ n'ọgbaghara cheta na maazị Gumi a ụbọchị ole na ole gara aga na e nwere ihe onyonyo na-egagharị n'igwe nzirịta ozi ya soshal midia ebe ọ nọ ya na ndị oso chi egbu ndị gọọmenti anabataghị ha buche egbe ehe ha na ha nwere nzukọ ebe ha na-ekwu mana a gwara anyị na ihe ha jere ihe ọ gara bụ ka ha na ndị ahụ nwee nwee ụbụ kparịta nkata ka e ga-esi wee nwee nchekwa n'ala anyị Naịjirịa ajụjụ anyị n'Obinwanne News wee bụrụ kedu echiche gị banyere okwu a maazị Gumi kwuru banyere ndị na-ekwu ọnọdụ Naijiria na ọ dịghị mma ọkachasị ndị na-asị ka e kewaa ala anyị Naijiria ebe ọ si metụta IPOB na Afenifere na otu ndị ọzọ gasị kedu ihe i nwere ikwu banyere ọnọdụ a cheta na obinwannem news ka anyị na-ewetara unu okwu a na-asị ka nke onye chiri ya zere ka ọ dịrị anyị niile na mma ka emesịanụ ọrụ na mgbe kwebere m n'obi nwanne ndị igbo niile ị chọba inweta akụkọ ka o si eme ị chọba ịma ihe ihe na-eme n'obodo anyị naijiria ka o si eme a bịazịa na mba ụwa niile jebe n'obi nwanne ndị igbo niile ndị bere echichi ndị amabụrụ nene